Фӏэхъус апщий, ди телевизореплъхэ. Псори дяпэкӏэщ жыхуиӏэ ди нэтыным ди гуапэу фыкъыдогъэблагъэр. Нобэ ди япэ хьэщӏэщ Абхъазым къикӏа усакӏуэ, филолог Капш Алхас. Алхас Къэбэрдей-Балъкъэрым куэдрэ къокӏуэр, мис махуэ зыбжанэкӏэ бгъэзэжми иджыри зэ къэкӏуащ. Алхас, уи махуэ фӏыуэ, япэрауэ, дыху сыхуейт ди телевизореплъхэм укъыщӏэкӏуам и щхьэусыгъуэр, уи ныбжьэгъухэр уэрикӏи куэдрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым фыкъыщӏэкӏуэ щхьэусыгъуэр къыджепӏатэмэ. Главная наша цель вообще наших приездов сюда в Нальчик это налаживание. Сэри си ныбжьэгъухэри фи деж дыкъыщӏэкӏуэм и щхьэусыгъуэ нэхъыщхьэр ди зэпыщӏэныгъэр литературэм, щэнхабзэм и къарукӏэ нэхъ куу тщӏыныращ. Фӏыщӏэ хуэсщӏыну сыхуейт Къаныкъуэ Заринэ япэу Къэбэрдей-Балъкъэрым дыкъызэрыригъэблэгъам щхьэкӏэ, гъэм и теплъэгъуэхэр усэ пшыхьым дыхэтын папщӏэ. Ди япэ къэкӏуэгъуэм иужь нэхъыбэрэ къытедгъазэу щӏэддзащ.
участвовать в разных творческих, литературных мероприятиях. Алхас, зэрыпщӏэмкӏэ, диссертацэ исту ботхыр, абы теухуауэ ди Къэхутакӏуэ институтми фыкъэкӏуа зыбжанэрэ уи ныбжьэгъухэмрэ уэрэ. Абы теухуауэ тӏэкӏу щыгъуазэ дыщӏ. Я и мои друзья мы все как бы филологи и.
Сэри си ныбжьэгъухэри дыфилологщ, псоми унэтӏыныгъэ зырыз диӏэу лэжьыгъэхэр дотх. Сэ си диссертацэр зытеухуар абхъаз, адыгэ, абазэ тхакӏуэхэм тхыдэр къызыхэщыж я романхэр зэгъэпщэныращ. Дэ ди лъэпкъхэм я къежьапӏэр, я щэнхабзэр зыщ. А псор, дауи, ди тхыдэми къыхощыж. Адрей си ныбжьэгъухэм я лэжьыгъэхэр фольклорымкӏи, литературэмкӏи гъэзауэ щытщ. И у других моих друзей там есть кто занимается фольклором, есть кто занимается литературой. Алхас, уэ уфилологщ, литературэм ухэтщ, усэ ботхыр, сызэреплъымкӏэ, иджыпстурей абхъаз литературэм и щытыкӏэр пхужыӏэнущ, аращи, иджыпстурей литературэр Абхъазием зиужьрэ хьэмэрэ и пӏэм ит. Литература у нас развивается. Ди литературэм зеужь Иужьрей зэманхэм тхакӏуэ, усакӏуэ ныбжьыщӏэ куэд къоунэху. Ахэм я псалъэм и шэрыуагъымкӏэ зыкъызэкъуах тхылъ зыбжанэ къыдэзыгъэкӏыфаи яхэтщ абыхэм. А псор къэплъытэмэ, ди литературэм зиужьу жыпӏэ хъунущ.
Можно посмотреть и оценить с позитивной стороны.
Алхас, бгъущӏ гъэхэм и щӏэдзапӏэм щыгъуэ Абхъазием зауэ щыӏа зэманыр зэман гугъут. Уэ узэреплъымкӏэ а зэманыр зэран хуэхъуа литературэм теухуауэ ипэ ит нэхъыжь тхакӏуэхэмрэ иджыпсту нэхъ къежьа тхакӏуэхэмрэ я зэпыщӏэныгъэхэр нэхъ мыхьэнэншэ хъуауэ пщыхъурэ хьэмэрэ иджыри ефӏакӏуэу щыт.
Послевоенное время, можно сказать, и был кризис.
Зауэ нэужьым ди литературэр пэжу дэхуэхауэ щытащ. Ауэ куэд мыщӏу тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэр нэхъыжьхэм къакъуэуващ, усэщӏэхэр ятхыу, ахэр журналхэм къытрагъадзэу. Нэхъыжьхэм нэхъыщӏэхэр сыт щыгъуи яущий, ягъасэ, я щӏэныгъэр бгъэдалъхьэ, иджыпстуи аращ зэрыщытыр.
семинаров для дальнейшего их творческого развития, которые играют очень важную роль. Фи литературэм иджыпсту нэхъ тепщу щытыр усыгъэра? Дэри ди литературэм, къэбэрдей-балъкъэр литературэм къапщтэм ара ауэду щытыкӏэ иӏэ. Уэ узэреплъымкӏэ, ауэду усыгъэр нэхъ щӏалэгъуалэм ягу дыхьэу щхьэ щыт, прозэр нэхъ дэхуэхауэ.
Но на сегодняшний день у нас тоже больше акцент делают на поэзию. Есть, которые занимаются и прозой. Ди литературэм пэжу иджыпсту нэхъ мыхьэнэ зэратыр усыгъэращ. Прозэм зезыпщытхэри диӏэщ, ауэ абыхэм я бжыгъэр нэхъ мащӏэщ. Ятхми ятхыр рассказ, эссе, очеркхэращ. Сызэреплъымкӏэ, дызыхэпсэукӏ зэманым ижь къытщӏихуращ. Щыӏащ прозэм фӏыуэ щиужьа лъэхъэни. Иджыпсту усыгъэм чэзур нэхъ тысауэ щытщ. Ауэ прозэм бжьыпэр щиубыдыжыну зэманри къэсыну къысщохъу, Языныкъуэхэм усэтхын щӏадзэри повестхэм, романхэм хуокӏуэж. Ауэ драматургием и гугъу пщӏымэ, ди ӏуэхур щӏагъуэкъым, драматург ныбжьыщӏэхэр къэунэхукъым. А жанрыр зэрыгугъурауэ къысщохъу апхуэдэу щӏыщытыр.

Ну, у нас выходит самый известный читаемый журнал у нас в Абхазии, литературный, который выходит, это журнал Алашара. Абхъазым ди бзэкӏэ тхауэ къыщыдэкӏ журналхэм ящыщу нэхъ цӏэрыӏуэр Алашара журналыращ. Нэху, аращ а фӏэщыгъэм абхъазыбзэкӏэ къикӏыр. Мы журналым тхыдэшхуэ иӏэщ, ди тхакӏуэ цӏэрыӏуэ куэдым я ӏэдакъэщӏэкӏхэр япэу аращ зытрадзэу щытар. Алашара журналым и редактор нэхъыщхьэр Лагуа Анатолийщ. Иджыблагъэ фи усакӏуэ, драматург Къаныкъуэ Заринэ и тхыгъэхэр къытехуащ мыбы абхъазыбзэкӏэ зэдзэкӏауэ. Иджыри журнал куэд диӏэщ. Узыгъэгуфӏэщ иджыпсту тхэн щӏэзыдзэхэм псори я анэдэлъхубзэкӏэ зэрытхэр. Иджыри сабийхэм папщӏэ къыдокӏ журнал абхъазыбзэкӏэ. Амцэбз, аращ абы зэреджэр. Къикӏыр Мафӏэ бзийщ. Амцэбз журналым и напэкӏуэцӏхэм ди тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэм я ӏэдакъэщӏэкӏхэр къытохуэ.
Журнал Амцэбз, Пламя, а также это на абхазском языке журнал, является вот той площадкой, где молодые авторы делают свои первые шаги.
Къаныкъуэ Заринэ и усэхэр зэрадзэкӏащ жыбоӏэ абхъазыбзэкӏэ. Уэ узэреплъымкӏэ а ӏуэхум теухуауэ дауэ зэрыщытыр литературэм и ӏуэхур фи абхъаз литературэм?
Ну, если говорить о времени советского периода, то там, конечно же, была значимость, большая значимость переводческой работы. Совет Союзым тхыгъэхэр зэдзэкӏыным мыхьэнэшхуэ ирату щытащ. Зэдзэкӏакӏуэ куэди диӏащ. Абыхэм ящыщщ Ласурия Мушни, Сакани Гунда, Квициния Гунда. Щӏалэгъуалэми къахокӏ зэдзэкӏыным хуэӏэзэхэр. Абыхэм ящыщщ Жибэ Алинэ. Абы урысыбзэкӏи абхъазыбзэкӏи зэредзэкӏ. Алинэ ди бзэм къригъэзэгъащ Пушкин, Лермонтов, Ахматова, Цветаева сымэ я тхыгъэхэр. Ар куэдрэ дэ, тхакӏуэ ныбжьыщӏэхэм, къыддоӏэпыкъу. Зэхуэс зы щӏыпӏэ дыкӏуэнумэ, ди тхыгъэхэр урысыбзэм къидгъэтӏэсэн хуейщ. Апхуэдэхэм деж Алинэ дыкъригъэлу жыпӏэ хъунущ.

Псалъэ щхьэхуэхэр хэбоубыдыкӏ абыжми, абыхэм я мыхьэнэр жыбоӏыфыр. Аращи, мыдэ упщӏэ уэстыну сыхуейт, Адыгэбзэр дауэ пщыхъурэ, пфӏэгугъу хьэмэрэ макъ хэтхэр абхъаз макъхэм ещхьу щыт?
Ну, понятно, что это одна языковая группа, родственные языки. Я ещё с малых лет знаю. Дауикӏ, гурыӏуэгъуэщ ди бзэхэм я къежьапӏэр зэрызыр. Сэ сызэрыцӏыкӏу лъандэрэ сщӏэт Кавказ Ищхъэрэмкӏэ абхъазыбзэм ещхьу, ауэ къыдгурымыӏуэу бзэ зэрыщыӏэр. Арат си адэ-анэм къызжаӏэр. Адыгэбзэр, абазэбзэр Абхъаз къэрал университетым филологиемкӏэ и къудамэм щадж. Сэ сфӏэфӏщ бзэхэр зджыну. Сыт щыгъуи сыхуейт адыгэбзэри сщӏэну. Щызэхэсхым и деж хъарзынэу зэхызощӏэ. Куэдрэкъым, ауэ псалъалъэхэми сролажьэ. Си адыгэ ныбжьэгъухэми сыт щыгъуи зыгуэркӏэ соупщӏ. Итӏанэ сфӏэфӏщ зы псалъэр ди бзэхэм зэрыхэтыр зэзгъэпщэну. Тӏэкӏу улъыхъуэн щӏэбдзэмэ, къыбгуроӏуэ ди бзэхэр япэм зыуэ зэрыщытар. Макъыжь куэд зэщхьу хэтщ, итӏанэ псалъэ куэдыщэ къызэрапсэлъыр зэтохуэ. Адыгэм абхъазыбзэ зэригъэщӏэну е абхъазым адыгэбзэ зэригъэщӏэну къехьэлъэкӏын хуейкъым, зэ щӏэбдзэу щытмэ, псори пхузэфӏэкӏынущ.

Иджырей щӏалэгъуалэр къалэм щыпсэуну, щылэжьэну нэхъ къащтэ. Къыкӏэлъыкӏуэу дызыхуэза Тхьэзэплъ Залинэ Алътуд къуажэ щыщщ. ӏуэхугъуэ зыбжанэ и къуажэм пыщӏауэ иригъэкӏуэкӏауэ щытащ, иджыри ирегъэкӏуэкӏ. Фи къуажэм теухуауэ ӏуэху зыбжанэ къепхьэжьа абыжми и кӏэ ныбгъэса. Япэрауэ, ди гуапэт, нобэ къыдэплъхэри дэри щыгъуазэ дыпщӏатэмэ. Мэшыкъуэ форумым укӏуу, Абы къэпхьа ахъшэмкӏэ фи къуажэм щыӏэ пхъэнкӏийхэр гъэкӏуэдынымкӏэ, ахэр щӏыуэпсыр хъумэнымкӏэ бгъэзэщӏа проектым и гугъу тхуэпщӏыжатэмэ.
Сэри бжесӏэнщ абы теухуауэ. Мис мыпхуэдэу зэныбжьэгъухэр дыщысуэ, си ныбжьэгъу хъыджэбзхэр дыщысуэ гу лъыстат. Пхъэнкӏий зыкъом къикъухьауэ, хыфӏадзауэ блэкӏхэри хыфӏадзу, зыуи къыздралъхьэн хуей мусорхэм ирамылъхьэуэ абы гу лъытати, занщӏэу сигу къэкӏащ. Мыпхуэдэу къуажэм сщӏэтэӏымэ проектыр зытеухуауэ стхынур, ауэ сигу ислъхьат сыту сыт хуэдэ проектми. Мис ар къыщысщӏам щыгъуэ, мис ауэдэу дыщыслъэгъуам щыгъуэ занщӏэу сигу къэкӏащ, хьэ сымытхрэ, деплъынщ акӏэ сыхъум, жысӏэри, а проектыр зыгуэрурэ сегупсысащ, мазэ бжыгъэкӏэ стхащ а проектыр, пэжу жысӏэнщи. Ауэ мис ауэдурэ гъэмахуэм сыкӏуащ, сыкӏуэри сымыщӏэхыу, сызэрымыгугъам хуэдэу къэсхьащ проектыр. Абы нэхъ нэхъыбэу хэслъхьатэр мусорыр дэ зэрытщӏэщи, псори къуажэдэсхэм ахэр псори зэгъусэу хыфӏадзэ, ауэ сэ сыхуейт а пхъэнкӏийхэр зыхадзэу, хэхауэ щытыным. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, а проектым иджыри ауэдэ гупсысэ хэлъащ, акӏэ а мусорыр абы ӏэджэ къыхащӏыкӏ псалъэм папщӏэ. Металлочерепицэхэм щхьэ къагъэсэбэп ар. Мис абы щхьэ зыхэхауэ щытыну сыхуеящ. Къуажэдэсхэм уэ къыгурыӏуат проектыр щыбгъэзащӏэм щыгъуэ къепхьэжьа ӏуэхур къыбдаӏыгъыфат? Пэжу жысӏэнщи, ар къуажэхэм щыжесӏам. Опрос хуэдэу тӏэкӏу уэрамхэмкӏэ щезыгъэкӏуэкӏати, жаӏар къыдэгугъуэкӏынущ, мусор зыхэддзынууэ, сытым щхьэ ар сыт абы щхьэкӏэ диӏэну жаӏэурэ. Абы и закъуэӏым, сэ занщӏэу ауэдэ къалэн ятеслъхьатэӏым абы мусор зыхадзыну. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, абыхэм яжесӏащ унагъуэ къэс мусорный бак щытынууэ. Мусорный бак тхьэмахуэм зэ уэрамкӏэ къыдыхьурэ пхъэнкӏийр. къащтурэ дашынуэм. Ар щыжесӏэм щыгъуэ нэхъ ягу ирихьащ ныкъуэхэми зыхадзащ, ныкъуэхэм зыхадзаӏым, ауэ абы къыщынэмыщӏауэ конкурсхьэри езыгъэкӏуэкӏащ щӏалэгъуалэм теухуауэ. ӏейуэ си гуапэ хъуащ мис а си гупсысэхэр къызэрызэхъулӏамкӏэ. Къуажэдэсхэми сэ къызэрыгурыӏуамкӏэ си гуапэ хъуащ.
Унагъуэ къэсхукӏэ я куэбжэхэм езыгъэуващ, жыбоӏэ пхъэнкӏий зыхэхауэ ягъэтӏылъар абы и ӏуашэу машинэкӏэ. А ӏуашахэр зыщӏыпӏэ яшэурэ зэрыжыхуэпӏам хуэдэу металлочерепица ящӏауэрэ хьэмэрэ дауэдэу зэрызэрыхъуар? Хьэуэ, абы цӏыху телажьэхэти, ахэр зыхадза, ар Бахъсэн дэтт, ахуэдэ перерабатывающэ зыщӏи, абы яшэжурэ тщӏауэ ара?
Залинэ, иджыри къепхьэжьа ӏуэхур, ар уэ уи закъуэ къепхьэжьа ӏуэхущ, ар уи щхьэ закъуэ ӏуэхущ, ауэ уэ ар бгъэзэщӏа нэужь уи проектыр фи къуажэ унафэщӏхэм, къалэ унафэщӏ щытхэм а къепхьэжьа ӏуэхур акӏэ ягъэкӏуэтэну, ауэдэу пхъэнкӏийхэр зэхэдзауэ зыхуэхьэсыну апхуэдэу ягу къэкӏауэ щыткъэ?
Пэжу жысӏэнщи, я гугъэт сытым дей ауэду ящӏыну, ауэ хунэ сыхьэтэӏым. Ауэ ар ди къуажэ администрацэми яжесӏащ апхуэдэу машинэ къызэрыдыхьэныр, нэгъуэщӏыр. Ари къыщащӏэм щыгъуэ, дэри зыгуэркӏэ дыбдэӏэпыкъунщ, зыгуэркӏэ ухуеймэ, жари, я гуэныхь сыхуейкъым. Уэ жыхуэпӏа ӏуэхугъуэр ар иджыпсту къэрал нэхъ зиужьахэм, Европэм щыӏэ къэралхэм, Европэм къыщынэмыщӏауи, зэрысщӏэмкӏэ Ростовкӏи ауэдэ системэ щыӏэщ, пхъэнкӏийр зэхэдзауэ щызэхуахьэсым дей. Ауэдэ системэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и къуажэхэм, районхэм хыхьа хъун папщӏэ, цӏыхухэм ауэдэ системэм и гъэсэн хъуа хъун папщӏэ сыт пщӏэ хъунур? Ар фи къуажэм къыщыгурыӏуакӏэ адрей къуажэхэри къагурыӏуэну хъун ауэдэу щӏебгъэщӏын, дауэ уеплърэ?
Абы сызэреплъри, япэрауэ сэ къызэрыщыхъумкӏэ цӏыхум уепсэлъэн хуей, цӏыхум къыгурыбгъэӏуэн хуей. Сэ си щхьэкӏэ а проектыр къэсхьа щхьэ, ар сэ си щхьэ и закъуэкъым абы хуейр. Езы унагъуэхэми тӏэкӏу мащӏэу къехьэлъэкӏми зыхадзащ, сщӏэкъым ауэдэ. Проблемэшхуэ дыхэтауэ си гугъэкъыми, адрей къуажэхэми ахэр псори къуажэдэсщ. Ау мес а ди къуажэ пример трахымэ, си гуапэ ӏей хъунущ абыхэми ауэду ящӏыфу щытымэ.
Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и министерствэм Экономикэм зегъэужьынымкӏэ илъэс къэсыхункӏэ иублауэ хьэрычэтыщӏэ ныбжьыщӏэхэм я дей зэпеуэ щригъэкӏуэкӏыр. Цӏыху текӏуахэм Мэшыкъуэм ещхьу грант ират абыжми, ӏуэху гуэр яублэну хуеймэ, бизнес теухуауэ зыгуэр къыдагъэкӏыну, продукцие гуэр ящӏыну хуейуэ щытмэ, ахъшэ къратыр. Зэрытщӏэмкӏэ, а конкурсми ущытекӏуауэ щытщ. А конкурсым теухуауэ абы къыӏэуэду. Уэ мис мыдэ ущысу уигу къихьауэ ара абы ухыхьэну хьэмэрэ абы узэрыхыхьа хъуам теухуауэ тӏэкӏу щыгъуазэ дыщӏыт? Хьэуа, ар ауэдэу сигу къихьакъым, ауэ сэ сытым дежкӏи езы ди городской администрацэм страницэ яӏэщ абы интернетми, абы сытым дей сщоплъ, абы конкурс щыӏэну къыщыслъэгъуам щыгъуэ сеплъащ. Къуажэм теухуауэ къуажэм щыпщӏын ӏуэхугъуэ жаӏати, сегупсысащ, хъуу щытмэ, моду япэ лъандэрэ си анэшхуэм ищӏу щытащ, кхъуей хихыу щытащ. Ар сытым дежкӏи сигу илъти, мор къыщыслъагъум, абы ӏэджи тематикэ ӏэджи щыӏащ абы, хэт жэм игъашхуэу, хэт. ӏэщ щӏипхыу, ауэдэу зыкъом щыхэтым щыгъуэ сегупсысри, кхъуейр мис ахуэдэу абы епхауэ зыгуэркӏэ сщӏы хъуну пӏэрэ жысӏэри, сегупсысащ, ауэдэ къэпсуэ сымыщӏэхыурэ а проектыри стхын щӏэздзэри, ауэдурэ екӏуэкӏа, конкурсым сыхэтащ. Си проектыр утыку ислъхьа нэужькӏэ, ӏейуэ яфӏэгъэщӏэгъуэну, дауэ уигу къэкӏа жаӏэурэ, ягу ирихьащ сэ къызэрысщыхъумкӏэ. Зэман гуэр дэкӏа нэужькӏэ, къызжаӏащ, мис моду утекӏуащ, жаӏэм, Иджы си фӏэщи тӏэкӏу хъууэ, иджы мыхъуу. Мокӏи къыщысхьауэ, мыкӏи ауэдэу къэсхьауэ, жысӏэри, ӏейуэ си гуапэ хъуащ. Абы сэ си проектым хэстхат жэмитӏ зэзыгъэпэщу, абы иужькӏэ кхъуейр щӏыпӏэ иралъхьэурэ ягъэгъу. Коптильный аппаратщ абы зэреджэр. Мис ахэр проектым хэстха нэужькӏэ ахъшэ выделить ящӏамкӏэ къэтщэхун щӏэдзащ. Жэмым пэжу жысӏэнщи, си закъуэӏым лъыхъуар, нэхъ хэзыщӏыкӏхэм я гъусэу сылъыхъуауэращ. Сыт щхьэ жыпӏэм, сэ жэмыр плъэгъуамэ, плъэгъуамрэ хэпщӏыкӏымрэ зыӏымэ. Ауэдурэ жэмитӏыр зэдгъэпэща, абы иужькӏэ проектым ехьэлӏахэри хуэмурэ зэдгъэпэщащ. Хэти къызэупщӏт адыгэ кхъуей хужь хьэмэрэ гъэгъуа жаӏэурэ, ауэ сэ си проектыр зытеухуатэр гъэгъуат. Уи проектым зэман дэкӏыу щытмэ, зебгъэубгъуну е сэ сщӏэрэ къыхэпха лъэныкъуэм теухуауэ укӏуэтэмэ, сыт уи мурадыр?
Пэжу жысӏэнщи, мис иджыпсту мы илъэсым къриубыдэу си ӏуэхур зэрыхуэхъум теухуауэ, абы теухуауэ акӏэ сыплъэнуращ дауэду си ӏуэхур хуэхъунуми, ауэ иджыпсту зэрежьам хуэду кӏуэмэ зедгъэубгъунура къыщӏэкӏынщ, иджыпсту цех цӏыкӏуу диӏуращи, акӏэу нэхъ ин тщӏыурэ дыкӏуэнущ. Щӏалэгъуалэр иджыпсту нэхъыбэу къалэмкӏэ йоӏэр, къуажэр нэхъ ягу имылъ хуэдэу щытщ, ауэду жысӏэу щытмэ сыщыуэну Къысщыхъумэ, уэ уи къепхьэжьа ӏуэхугъуитӏри псори зытеухуауэ щытар фи къуажэра? Ар ауэдэу уи ӏуэхухэр хьэ псори щӏалэгъуалэм къуажэм пыщӏащ, ӏэ щӏалэгъуалэм къуажэм пыщӏа ӏуэхугъуэ хьэ щыт? Сэ си къуажэр фӏы ӏейуэ солъагъу. Сыт щхьэ жыпӏэу щытмэ, городэм изогъэщхь ди къуажэр. Сыт ухуейми дэтщ, парк жыпӏэми дэтщ, развлекательнэ жыпӏэми дэтщ, клуб, псори, псори къагъэщӏэрэщӏэжа?
Мыуэдэу зы щӏыпӏэ кӏуэну хуейуэ, уэ ещхьу проект игъэлъэгъуэну, грант къихьыну, уэ пщӏэ ӏуэхухэм хуэдэ гуэр ящӏэну хуейуэ. Ауэдэ къыдэплъу щытмэ, апхуэдэ цӏыхухэм сыт яжепӏэфынутэр? Гуитӏщхьитӏхэм, иджыри егупсысхэм сыхуей сыхуэмей, сыкӏуэн сымыкӏуэн? жаӏэу темыгушхуэфхэм сыт яжепӏэфынутэр?
Яжесӏэныр ущӏалэхущи, жыхуиӏэращи, псоми еплъын хуей. Зэи уи гугъэ хъунукъымэ, хъуну пӏэрэ, мыхъуну пӏэрэ жыпӏэу ущыскӏэ, уэ зыри къакӏуэу, зыми зыри пхуищӏэнукъымэ. Аращ икӏи.
Псым хэмыхьэну утхьэлэн жыхуиӏэра? Нтӏэ.
Аращи, псоми еплъын хуей, псоми захуэзгъэзэну сыхуейщ. Ущӏэшынэни зыри мы ӏуэхум зыри хэлъым. Ар проектми, нэгъуэщӏми, гъащӏэм къуит хуитыныгъэ гуэрми, сытым дежи уи нэгур хузэӏухауэ сыт хуэдэ лэжьыгъэми убгъэдэувэм нэхъыфӏщ.
Бланэр щалъху мэкӏуэж. Аращ фӏэтщауэ щытар ди нэтыным къыхэдгъэхьа ӏыхьэщӏэм. Мыбдежым щывэдгъэцӏыхур хэхэсу щытауэ хэкурыс хъужа щӏалэгъуалэращ. Мыбы ипэкӏэ зэрыфщӏэжщи фэдгъэцӏыхуащ Сирием къикӏыжа адыгэ щӏалитӏ. Нобэ хьэщӏапӏэ дыхуэкӏуащ Тыркум щыпсэууэ щыта иджыпсту Зи хэкур зи унэ зыщӏыжа Кӏуэкӏуэ Жан. Жан, уи махуэ фӏыуэ, япэрауэ, си гуапэщ нобэ ди нэтыным укъызэрыхыхьар, нобэ ди телевизореплъхэм укъызэрацӏыхунур. Си гуапэт, ипу, сэри нобэ къыдэплъыну псори хэкум къэкӏуэжын хуей хъуа щхьэусыгъуэм теухуауэ и гугъу къытхуэпщӏыжатэмэ.
Хэкур хэкущ, ди унэщ, аращи, ди гури ди псэри сытым щыгъуи мыбыкӏэ щыӏа. Ахуэдэ хабзэкӏэ абыкӏи дыпсэуа къапщтэмэ. Аращи, сытым щыгъуи сыкӏуарэт жысӏэу сыпсэуащ абдежым. Си къалэр Къайсэрщ, си къуажэр Локъуажэщ. Абазэбзэкӏэ, езыр абазэ къуажэщ къапщтэмэ. Локыт, абазэбзэкӏэ, Локъуажэ дыщыщщ. Ди къуажэр къуажэ дахэт. Сытым щыгъуи иджыри, иджыри къэси сыкӏуарэт жызӏэу сщытщ къапщтэмэ. Си анэри, си адэри, си адэ къуэшхэри псори Тыркумкӏэ дэсщ къапщтэмэ. Сэ сызыра мыбдежым? Сэрэ си двоюродной сиӏэщ мыбдежым, зы дэлъху гуэр сиӏэщ. Аращи, зэгъусэу дыкъэкӏуа, иджыри къэс зэгъусэу мис мыбдежым допсэу. Аращи, сытым щыгъуи сыкӏуарэт жыбоӏэ, уи анэр, уи адэр сытым щыгъуи плъагъун ухуейщ. Тыркум ущыпсэууэ щыта зэманым щыгъуэ Хэку жаӏауэ щытмэ, иджыри Хэкур умылъэгъуа щӏыкӏэ, ар зыгуэрурэ уи нэгу щӏэуву щыта хъун, зы теплъэ гуэр Хэкум иӏэу щыта хъун, А теплъэ уи нэгу къыщӏыхьу щытамрэ Хэкум укъэкӏуэжа нэужькӏэ узыӏущӏауэ щытамрэ зэтехуауэ щыта хьэмэрэ зыгуэркӏэ зэщхьэщыкӏрэт. Пэжыр, жысӏэнщи, си нэгум зыи ахуэдэ зы сурэт гуэр сиӏэу зыи сыкъэкӏуакъым. Сегупсысакъым. Хэкур Хэку жысӏэу сыкъэкӏуауэра? Сыкъэкӏуами, дауэ жысӏэн, Къайсэр ещхьыркъабзэ, ди къуажэм ещхьыркъабзэ. Ара?
Хэкумрэ сыкъыздалъхуа къалэмрэ къуажэмрэ зэщхь жыбоӏэ, ауэ хэкурыс адыгэхэмрэ хэхэсу псэу адыгэхэмрэ дызэщхь хьэмэрэ зыгуэркӏэ дызэщхьэщыкӏрэ?
Ещхьыркъабзэщ. Нтӏэ. Сэ зэщхьэщыкӏ си гугъат абы жыпӏэн хуейуэ.
Ещхьыркъабзэ. Хьэлкӏэи, сщӏэрэ, унагъуэ, псэукӏэи, псом техуауэ зыщ си гугъэмкӏэ. Дуней псом тепсэу адыгэхэр си гугъэмкӏэ зыр зым ещхьыркъабзэщ. Укъызэрыкӏуэжрэ илъэс дапщэ хъуа? Илъэсий хъуащ. Укъызэрыкӏуэжрэ? Нтӏэ. Нтӏэ, илъэсийм ди университетым ущеджауэ щыт хьэмэрэ? Нтӏэ, нтӏэ.
Декоративно-прикладной искусствэм седжа. Ар къэзуха нэужь, зы щӏыпӏэхэм сылэжьа. Мис мыбдежым сыкъэсауэра, къапщтэмэ. Дэ, мис мыбдежым жыбоӏэ, зытыхьу щытмэ, хьэпшып гъэщӏэгъуэнхэр долъагъу, мис мы нобэ дыздэщыӏам теухуауэ, иджыпсту Хэкум укъэкӏуэжа нэужь ӏэщӏагъэ пхуэхъуам теухуауэ, тӏэкӏу къытепсэлъыхь нэхъ.
Жысӏащи, декоративно-прикладное искусствэм седжа. Текстилым техуауэ, щыгъыным, фащэм техуауэ. Дэныр сфӏэфӏкъым. Сурэт сщӏынур сфӏэфӏщ. Аращи, нэхъыбэ эскиз сщӏыра. Нэхъ аксессуархэр сфӏэфӏти, а лъэныкъуэмкӏэ сыӏэбауэра. ӏэджэ хъуауэ къапщтэмэ, солажьэ мыбы мы ӏэщӏагъэм техуауэ. Аращи, зы щӏыпӏэхэм сылэжьа, Мадинэ Сэралъп дей сщыӏа. Мастерская зыщӏыпӏэ ӏусхати, тэмэм хъуатэӏым, тэмэму сылэжьэфаӏым, нтӏанэ зэман гуэр унэм сылэжьащ, икӏэ мыбы сыкъакӏуэу солажьэ. Зы мазэ хъуащ мы помещениер къэтщта, аращи, мыбдежым къапщтэмэ нэхъыбэ аксессуар, тхьэгъу, браслет, ахэр ара нэхъыбэ Дэӏэбар, дяпэкӏэ псори Тхьэм жиӏэм. Си мурадщ фащэ сыдэну, коллекцие гуэрхэр сщӏыну, зы гупхэм сыхэтыну сфӏэфӏщ, къапщтэмэ. Аращи, мурад ӏэджэ диӏэщ, Тхьэм жиӏэм абыхэм дынэсыну си гугъэщ. Иджыпсту уи лэжьыгъэхэм щыщ зыгуэр къапщту дыбгъэлъэгъуэфыну, а уи ӏэрыкӏхэр зэрыпщӏым щыщ зыгуэр и ӏыхьэр дыбгъэлъэгъуэфыну.
Иджы къапщтэмэ, фезгъэлъагъунщ. Мис мы ӏуданэра къапщтэмэ? Мис муэдэ. Пӏащӏэ. Псори мыра сэ сщӏэр. Дыжьын ӏуданэщ. Мыр япэм, мис мы тхьэгъум тет тхыпхъэр япэм пыӏэхэм тета, езы фащэм тета. Аращи, ӏэкӏэ пщӏэфыну. Мы закъуэмкӏэ, мис сэ иджы аксессуар нэхъыбэ солажьэ, дяпэкӏэ жысӏащи, щыгъыным сеӏусэмэ, абдежми къэзгъэсэбэпыну схуейщ. Ара иджыпсту, фхуеймэ, зы мис гуэр фезгъэлъагъуфынущ,
тхьэгъу. Зэращӏэрэ?
Ауэдэ гуэрщ. Тхыпхъэ ӏэджэ диӏэщ, аращи, десар мыращи, нэхъ тыншу сщӏэфынур. Мис мыр нап къапщтэмэ, мис муэду. Иджы къапщтэмэ, колье хуэдэ щытщ, мы закъуэр муэду. Итӏанэ сэ сщӏэрэ, мыр занщӏэу къапщту тхьэгъу хуэдэ къэбгъэсэбэпыфынущ. Итӏанэ, мис муэду, браслет формэ зыгуэрхэр пщӏэфыну, зы мы орнамент закъуэмкӏэ. Аращи.

Япэ дыдэ къапщтэмэ, си анэшхуэм слъэгъуа, си анэм дей слъэгъуа. Япэм ахуэдэ щытатэӏэ. Цӏыхубзым сыт щыгъуэми, сытым щыгъуэи зы ӏэщӏагъэ гуэр иӏат. Иджы къапщтэмэ, апхуэдизи ӏэзэ дыщытӏым. Си гугъэщ зы уровень гуэрым дынэсыну, Тхьэм жиӏэм. Аращи, унэм слъэгъуауэ ара. Мыбы сыкъэкӏуа нэужь тхылъхэми слъэгъуащ. Слъэгъуа нэужь сеплъын сэри жызӏа хъууэ щытмэ, дэри зыгуэр тщӏэнщ жызӏэу мурад сщӏащ. Иджыри зыгуэр фезгъэлъагъунщ нтӏэ. Зыгуэрхэр дгъэлъэгъужи.

Размерыр узыхуей мыстым хуэдиз ептыфынущ. Къапщтэм елъытащ ар инагъым. Ину къапщтэмэ, езыр мыстыр. Тхыпхъэри ин хъунущ. Мис муэду. Аращ. Нэхъыбэ флъагъуну фхуеймэ фыкъеблагъэ. Фхуеймэ си мыстхэр фезгъэлъагъунщ. Сщӏахэр. Зэгъэлъагъу, зэгъэлъагъу. Нэхъ гурыӏуэгъуэ хъунщ, хъэ, жызоӏэ. Мис мода браслетхэр. Ари мы Сщӏэрэ. жей дыжьын данэ модэкӏэ Дыжьын зэран? ӏуданэщ, нтӏэ. Япэм дыжьын ямыӏэ зэманым къапщтэмэ, мыст щы кӏапэрат. А, шы кӏа, шы Нтӏэ, кӏапэ арат щытмэ. къагъэсэбэпар. Иджы Условие тэмэм диӏэщи, дыжьын ӏуданэкӏэ долэжьэф. Мис муэду орнамент гъэщӏэгъуэн гуэрхэр.
Мыхэр иджы уэ езым къэбгупсыса ара хьэмэрэ уигу Нтӏэ, нтӏэ, къихьа?
мыхэр псори сэра? Мо япэ къэбгъэлъэгъуар фащэ мыстхэм тета мыр уи Мис мэ, езыр, уи мыстхэр хъурейхэр къапщтэмэ, щӏыӏу хуэдэ щытащ. Мыстымпыӏэхэм ищхьэми тета мыхэр. Сэ браслет хуэдэ сщӏауэра мис муэду нэ темыхуэн браслет гуэрхэри хъунщ. Мыр муэду щхьэцым. Щхьэц сиӏэм, сиӏэм, симыӏэ щхьэкӏэ тхьэгъухэр, мис муэдэ кулон цӏыкӏухэр

Цӏыхубзыр фӏэфӏ, сытым щыгъуи дфӏэфӏт мыхэр. Ара, Тхьэм жиӏэм, зы мазэ дэкӏмэ, выставкэ сщӏыну си мурадщ. Уи ӏэрыкӏхэм абы сыт хуэдэ? Нтӏэ, мы си ӏэщӏагъэхэм теухуауэ. Аращи, нэхъыбэ фезгъэлъагъуфынущ выставкэм, Тхьэм жиӏэм.
Мыпхуэдэ лэжьэкӏэр дэнэ къипха хъуа? Нетӏэ жыпӏащ. Иныкъуэхэр фащэм тесхыжащ, бо, ауэ мыр иджыпсту Къэбэрдей-Балъкъэрым ис муэдэ ӏэрыкӏхэр зыфӏэфӏ цӏыхухэм укъызэрацӏыху стиль хъуауэ жыпӏэ хъуну? Жысӏэфынущ, стиль хуэдэ хъуащ, къапщтэмэ. Сэ сфӏэфӏри, Авледин, Думэныщ Авледини жиӏащи, минимализм. Сфӏэфӏщ аргуэру минимализм, псалъэри къикӏри къапщтэмэ. Аращи, стиль хъуа, хъуащ жызӏыфынущ. Тхьэм жиӏэм, Нэхъыфӏуи хъуну си гугъэщ. Жан и унагъуэ ӏуэхум теухуауи деупщӏат, ауэ и псалъэр игъэмэщӏащ адыгэ бзылъхугъэ нэсым зэрихабзэу. Илъэситӏкӏэ бгъэзэжмэ, Жан унагъуэ ихьащ. Абы и щхьэгъусэ хъуар Хатти ансамблым и къэфакӏуэ пажэ Балъкъэр Казбекщ. Тхьэм адыгэ унагъуэщӏэ дахэр зэгурыӏуэныгъэрэ гуфӏэгъуэрэ щимыгъащӏэ. Мыхэр къапщтэмэ, комплекс хуэдэ макӏуэ.

А ар Арджэнура? Арджэн, да. Мыр Мэзло къыдита. Руслан, да. Да. Дэри мыуэдэ къэдгъэсэбэпауэра? Мыри коллекцие хуэдэ зыщӏынура дяпэкӏэ?
Мис мы хьэпшыпхэр хэтыну гъэлъэгъуэныгъэм? Хьэмэрэ тхьэгъу ӏэлъынхэм теухуауэ щытынура абы коллекцие жыхуэпӏар? Дыжьын закъуэ, да. Нэхъ, тхьэм жиӏэм, гъэмахуэми, щыгъыныри Езыр сумкэхэри, аксессуархэри хэту, псори зэгъусэу зы коллекцие тхьэм жиӏэм езгъэлъагъунурэ нтӏэ, иджы дыжьынрэ къапщтэмэ. Нобэрей ди нэтыныр иджыри Къэбэрдей-Балъкъэрым щыпсэухэм ущынэмыщӏауэ, хэхэсхэми интернеткӏэ зыгуэркӏэ ялъэӏэсыжыну къысщохъури, сэ сызэреплъымкӏэ, Хэкум къэкӏуэжыну хуейуэ, ауэ иджыри иджы нэс темыгушхуауэ, гуитӏщхьитӏу цӏыху щыӏэхэм зыгуэрэ жепӏэфамэ си гуапэт. Упсчэр къэгъанэри къэгъэзэж жызӏыфынущ. Ара? Хэкур хэкущ, уи унэм хуэдэ къэбгъуэтыфынукъым. Гугъуми, тыншми псори уэ уейщ. Цӏыхур ӏейми фӏыми псори уэ уейщ. Аращи, лъэпкъ ухъунур Сытым щыгъуи фӏыщ, аращи, фыкъеблагъэ. Фыкъеблэгъэж. Фыкъеблэгъэж. Жан, нобэ уи зэман къыттебгъэкӏуадэу укъызэрыдэпсэлъам щэкӏэ Тхьэм уигъэпсэу бжызоӏэр. Бгъуэтыжа Хэкум Тхьэм гу щуигъэхуэж. Уэ щапхъэ бгъэлъэгъуар адрей хэхэс адыгэхэми Тхьэм щапхъэ яхуищӏ. Нобэ къыдэплъауэ хъуами сыхуейт фӏыщӏэ хуэсщӏыну. Зэман къыттевгъэкӏуэдар пщӏэншэу мыкӏуэдауэ, фэдгъэцӏыхуа щӏалэгъуалэр фигу дыхьауэ дыщогугъыр, фӏыкӏэ Тхьэм зэхуигъазэ, узыншэу фыщытхэ.